kedu ebe m kwurutere okwu esiri anyị nwa na-eje na-akpọ mitin ọ ndị one ka anyị na-akpọ ma e jebe ime mitin ahụ ọ bụ ihe m jụrụ unu yes ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla a na-eme na naijiria ihe ọbụla a na-eme ndị igbo ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị fulani na-arụ ọ ndị na ndị na-ekwuchitere fulani okwu bụ ununwa niile bụ ndị na-eje mitin ahụ unu adị akpọ igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937 1945 1953 gbukata ndị Yoruba in quelling Wetie riots gbukata ndị Tiv o gbukata ndị Middle Belt Ahmadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha na ha na-aga ịdip Koran to the sea na ha ga-aconquer ma igbo ma yoruba ma gịnị ihe niile a na-eme e mekata tupu e mee that coup that coup d'etat e nwere coup d'etat January 19, uh, January 17th 1966 Ahmadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan

ma ndị niile mee change the army eh, eh, eh, leadership ndị ga-acarry that coup d'etat bụ ihe mere Nzeogwu ha ma Ademulegun ha ma ndị ọzọ coup d'etat nke ha ha bụrụ supposed to be January 15th ọ ma to prevent Ahmadu Bello

na e gburu Ahmadu Bello not that na onye- o nwere onye obi dị ụtọ na e gburu mmadụ nobody wants killing but the Fulani want killing they want that is killing is their business now till today agha dịrị ndị Fulani na Hausa Hausa ebiligo n'ije unu a bụ ndị Igbo were mma kọtụrụ history ebe history unu bidoro bụ January 15 na e gburu eze ndị Fulani ndị Fulani gbukwanụrụ eze ndị Igbo since 1937 45 53 eze ndị Yoruba since 1962 eh, eh, na-egbu wetie campaign na na middle west midwest na na na western region na-egbu eze ndị tiv na-egbu eze ndị middle belt si na ahmadu bello si na ha ga-edipụrịrị koran into the sea the, the sea na-ekwu ekwu na middle belt bụ footstool ha na ha conquergo ha na ndị ọzọ ma igbo ma gịnị na ha na-aga iconquer unu a bụ ndị a kpọrọ onwe unu ndị igbo unu were charcoal charcoal inyere je na-ete ndị Igbo n'iru sị unu na-aga ime ablution ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo ọ ndị Igbo sọ ndị Igbo mere coup ahụ ọ bụ sọ ndị Igbo mere coup ahụ na ọ ndị Igbo lead na ọ Chukwuma leadiri ya coup ahụ ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ ije arụrụ ala ahụ sị gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru ma Iwuanyanwụ ma iwu kpakpando ma iwu nkịta ma iwu ewu gaa n'iru ma onye rị Madueke ma mmanwụ eke ma ndị niile pịkọtawanị gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru ugbu a a na- a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naijiria Te- u- u- onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gịnị e ji mee Ohanaeze gịnị ma George Obiọzọ yọkwụrụ ya yọba- yọbata na Ohanaeze sị na president general lee igbo niile a na-egbu buhari gbukata gbukata gbukata o jee were ọ sị na medal were nye 82 division commander kenee ya ka o si na-egbu ndị igbo ndị nke ya o nwere ihe ọzọ ọ rụrụ nke a na-akpọ Iwuanyanwụ Iwuanyanwụ nke ya after ma otokoto niile the next thing ọ ga-eme bụ ị- ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chịwa ka a rapụ itinye ndị rivers igbo ka ka a rapụ ịsị na o nwere ebe igbo niile igbo dị ma ewepụ eh, eh, eh, East central steeti unu na-aga n'iru na-eme ya ndị fulani a na-ekpokọ fulani niile nọ n'ụwa afrịka na ha na-eme mitin na naijiria yoruba na-ekpokọ yoruba niile nọ n'ụwa ma kogi ma kwara sị na ha bụ yoruba bịakwuo na delta edo ụwa niile na ijaw niile sị na ọ wa nwe mana unu niile bụ igbo ahụ sị sọ igbo bụ bụ isi n'ọka ịbịa n'enugwu ịlaghachikwa bụ sọ igbo na ndị ọzọ abụrọ Igbo unu na-agba okirikiri sọ ụnyaahụ ka Iwuanyanwụ ma na e nwere Igbo na Rivers steeti maka gịnị maka ọ chọrọ sị chịrị gawa enyena ndị Rivers steeti opportunity ka ha mee produce Ohanaeze president general unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Naịjirịa

and should not be mentioned at the same time with Zik and Awolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Ma Balewa, the villains. Kwafu ọbara ndị Igbo. Kwafu ọbara Yoruba. Kwafu ọbara Middle Belt. Kwafu ọbara Tiv. Kwafu ọbara Hausa. Unu ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. were na inyere tewe ndị Igbo n'iru Igbo ga-anọ n'ime onwe ha unu were eziokwu unu etinye n'ụgha yes Igbo should be united are you uniting the Igbo unu na-unite Igbo you are dividing and destroying the Igbo that is one truth you mentioned na a ga-unite kwa Igbo na a ga-eme Igbo nke a is this Ọhaneze ndị e selectịrị consensus Ọhaneze with no election nothing are you uniting the Igbo while others are uniting their people a na-ekwu okwu restructuring do you have a template for restructuring unu na-eche ihe sultan ga-agwa unu ndị Fulani ga-agwa unu ka unu bịa sị na Ọhaneze ekwugo that is what you are waiting for. ndị Igbo niile dị frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ọhaneze na ndị otu ha ya nwa bụ ihe unu na-aga agba okirikiri gba okirikiri a na-agba okirikiri now the next evil unu na-aga ime bụ ije ịrịọ ndị Fulani arịrịọ ka ụwa niile nụ na unu ma dị guilty na unu gburu eze ndị Fulani unu gburu criminal unu gburu bloodthirsty dog hound not that anybody wanted to o nwere ndị Igbo oge Igbo na-aga eri arịrị igbu Ahmadu Bello na Balewa was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa. Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Amadu Bello Balewa? What, what, did, did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Nke a unu na-ekwete nọ Igbo coup, was there an Igbo coup? Hmm. Even if it is half a man or one quarter man, was Unegbe, Colonel Unegbe killed in that coup, not an Igbo man? Oh, you, that, that they killed an Igbo man, even if he was he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were charcoal. Eh, Chineke Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Nigeria, zọpụta ndị Igbo n'ụwa. we are for restructuring Nigeria ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo onye ọbụla ga-edevelop dị mma do you have a template for restructuring you Igbo going round unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ this Fulani killing Nimbo onye a na-egbu n'ala Igbo was it Ahmadu Bello the killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing these in the 82 division onye ọbụla Fulani ọbụla etinye na 82 division ọ nọkata ọ sị na e nwere war mgbe ESN ebidogo war insurgency ọ gaa gbuo ụmụaka Igbo gbuo ụmụaka Igbo gbuo whereas there is no war in Igbo land no insurgency anywhere ndị dinosaurs kpọrọ onwe ha Ọhaneze ha jee na-eme dance to the script of ndị Fulani

na-ete ndị Igbo n'iru ihe unu ga-agba nkịtị ebidogo i chere na o nwere ihe unu mere ga-eme a sị onye Igbo bịa chịwa Naijiria because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody they don't want it hmm. but Igbo ga-achịrịrị Naijiria

buried alive Buhari na ndị otu ya mere ya ruo taata ruo echi na they are still killing today unknown gunmen they introduced in Igbo land many families are missing their children others are crying in vain there are still people na o nwere ihe ha mere that are being held in jail lee nwa afọ ala Igbo e ji na Abuja nwere ihe o mere Igbo ka e ji ihe ahụ onweghị ihe unu mere ụwa niile na-condemn sị na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere sị rapụ ya unuwa bụ these dinosaurs kpọrọ onwe ha Ọhaneze unu sị kama unu ga join for his unconditional release you say you are going to observe the trial the proceedings to know what to observe oh, ihe anyị na-ahụ n'ụwa ihe anyị na-ahụ n'ụwa Chineke meere Igbo ebere this sort of entities imposed on the Igbo people as leaders o nwere oge anyị sịrị ka Igbo bido agha o nwere oge anyị sịrị ka Igbo bido ọgụ kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje when you know that those things will be written into history that Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria that Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo since 1937. Ndị Fulani egbugo approximately estimated 60 million people in Nigeria in the space called Nigeria since 1803. Now ndị Igbo na-aga yiri uwe a a na-akpọ ya mea culpa na ọ bụzi unu dị guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that. And in that journey they have entered, God will punish all of them individually and collectively. Ndị anaghị ite ndị Igbo inyere n'iru. Will punish them. Zeke will never be happy with them. Okpara will never be happy with them. Nwaforis will never be happy with them. Uh, uh, Osadebe will never be happy with them. Chinua Achebe will never be happy with them. Amabibi Shirim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndị a na-eje ajọ ije a iwere inyere tee ndị Igbo n'iru tee na- ndị ndị Naijiria itekwu ihe a itekwu ndị Yoruba inyere n'iru ite Tiv inyere n'iru ite mmadụ niile inyere Middle Belt inyere ite Awụsa inyere n'iru na-aga nga- ngagharị arụrụ ala a na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe ndị igbo a kpọrọ onwe ha igbo igbo iji this eze nke a nke a e were 20,000 naira tinyere ha n'envelope they sell the igbo nation that, that, that's the thing anyị na-ahụ onye ọbụla na-ahụ ya na-acomplain na-acomplain na-ahụ ya o mere unu ka o nwere ihe na-eme I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọgụ n'aka ị na-agwa ihe e mere gị na-agwakwa gị alaunchịkwana akwụkwọ ahụ with this mindset degharịakwa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani Good, good. Igbo never Igbo never arranged any coup d'etat. The Igbo never killed Ahmadu Bello or Balewa. It was some army officers, yes, led by mostly Igbo people that carried out that coup d'etat. And that coup d'etat saved Nigeria.

ma chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị igbo n'aka unu ọ bụ n'aka unu first ka a ga-azọpụta ndị igbo igbo with one voice anyị na we are even thinking aka ndị a kpọrọ onwe ha ọha na eze igbo dịda dị na njide jidere nnamdi kanu nnamdi kanu you know like i do was not fighting nigeria

He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igbo land. The Fulani imported into Igbo land all over Nigeria by Buhari and the Fulani to conquer everybody, to extort money, they destroy the economy of Igbo land with the help of factions of their army. Ihe ụwa niile ma mana unu nọrọ na-eme na-eme rụkwụrụkwụ nọ ndị Igbo rụkwụrụkwụrụkwụ mgbe unu ga-eje ụkwụ ga-akpọ ha n'ebe ahụ ha ga- na- ha na-agagharị because they are wicked souls ndị a na-aga ije ahụ very wicked human beings Ah, u- a gwara unu jee ọgụ is there anybody telling igbo people to go and fight a war no is there anybody why not come and organize yourself and be united and watch what is happening going to happen under Tinubu and watch the Yoruba people are angry Igbo people Igbo masses not you people eh, Igbo masses are angry Niger Delta angry Ogoni angry Ijo angry Urobo angry Bini angry

ihe a ha na-eme that is why Isiguzoro na ndị ọzọ kwuo okwu a na-aṅa ha ntị because a hụrụ ihe a na na pịtọ na pịtọ ya why not mee na-akọba ije ahụ ime ka o nwee ndị nke ga-eme ka o nwee template for restructuring kwado and e mezie invite ndị ọha na eze nọ na South and Middle Belt Forum a ma na ha hụrụ ndị ha n'anya ha na-akọgheri rubbish

eh, that is ọ ndị unu na-aga ịzọpụta ọ ndị unu na-aga ị whitewash um, uh, please ị ma na abịa eh, this this type of thing gwakene ya onye igbo ọzọ na-abụrọ that small circle of traitors traitors ndị akpa ha na-adị eju eju I don't have a kobo in, in my bank I don't have a kobo in my life but my thinking is correct I don't even want that money and don't even want that money Eh? If I need money, if I want money, it's just for my little case. But ndị ọzọ akpa ha dị eju eju. They are never, they've taken all the monies in the world but never satisfied with anything. Ọ ihe unu na-aga ime. Gwakwa ha na mụnwa sịrị mụ onwe nwa ogbenye. Ha kwụsị ajọ ije ahụ ha na-eje. Jegbuo onwe ha ije ọjọọ, ije arụrụ ala. A ga-ede ya na paper na ndị Igbo jere ịrịọ Fulani arịrịọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ Chineke ekwela ihe ọjọọ ihe unu na-eme ịrịọ eh, Fulani arịrịọ ọnụ Fulani ha arịọgo arịrịọ ogbugbu ha gburu ndị Igbo 1937 45 53 ogbu ha gburu Yoruba 1962 to 15 January 66 ogbu ha gburu ndị Tiv ogbu ha gburu ndị Middle Belt ogbu ha gburu North anyị gwara gị they've killed almost 60 million people Hausa people are now telling, accusing them of killing 7 million Hausa people between 2015 and 2020 under Buhari okay o nwere ihe m ga-ezitere gị now m mechaa m zitere gị ihe ndị Hausa na-ekwu now gụọ ya tupu unu ebido gawa ije ọjọọ unu na-aga ajọ ije ije arụrụ ala ije amaghị ihe Eh, ọ bụrọ akọ na ije ka unu na-aga nzuzu na ije ka ha na-aga ihe ahụ nzuzu na ije ije na nzuzu iberibe ka a na-akpọ ya iberiberism bụ ihe unu na-aga akọgheri ebe unu na-aga so biko unu ejena ije ahụ alọchikwa n'akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe i dere n'akwụkwọ ahụ

for refusing to give them the keys to the armory. If an Igbo high-ranking uh, uh, uh, uh, uh officer refused to give keys to the armory, does it show the Igbo knew about that coup d'etat? Unu na-eme accept responsibility for what you did on behalf of others, for what you didn't do. Were powder na-ete ndị Fulani bụ ọbara ọbara n'iru were inyere na-ete ndị Igbo na-enwerọ ihe ha mere n'iru

unu na-aga aga ije ije ije iberibe nzuzu na ije unu kpọrọ akọ bụ ije lee na-akọ onye nzuzu na-akọ so uh, i don't accept that thing were this voice mail nye ha ha jegbuo onwe ha n'ije ọjọọ ka ha jegbuo onwe ha n'ije ekwensu ọkwa ị fụ time na-akụ mgbe m ji fụ ihe a ọkwa chukwu na-alụ ya bụ ọlụ a hmm. this eh, discussion this eh, this conversation anyị a is recorded you have done a great review ọkwa na e mele mmadụ invite ọkwa chukwu ihe in fact na iwuanyanwụ himself